aa kala ngati unachoka kumudzi kumalawi obwande mukuti chani achimwene lelonso mulandire moni kuchokera kwa ife abale anu kuno kwanu ku Nyasalande kumene sitidzatopa kuwuzani kuti takupukwana achimwene anga koma tingati kuli kwa moyo kuti tidzaonananso Ee, ndidzakhala munthu wokondwa kwambiri ndisaname ndipo nde tidzacheza osati masewera tidzavina limodzi ngati ana kudumpha limodzi ngati mmene tinkachitira mkasowa muja nthawi ijayo kuseka chikakhale anthunso nkumachita kudabwa kuti kodi nkhani zake ndi zotani zimene zikukambidwa kumeneko takupukwani tonse kuno mukadzabwera tidzauzana nkhani zimene zachitika inuyo muli kunja tidzauzananso nkhani zimene zidachitika pakanthawi ndithu kungokumbutsana mmene zinkayendera Ujeni, mundilolebe kuti ndisanapitirire ndi kalatayi lero, ndivulire kachipewa basi zomwe zija zotsogola za Khweze na maulendo a pa basi kwathu kuno siungakampe opanda ndege za pansi, Khweze Buses, basi za smart, zopanda zitopotopo, zosunga nthawi, zadongosolo koopsa ena adayeselera kukwera zina zake koma ee adachilapa kuti ayi sizoona ayi sindidzakweranso ndimakamba chimwene kuti muuwiri wathu ngati mulungu angatisungebe ndi moyo kuti tidzakumana aa tidzacheza nkhani amwene kukumbutsana nkhani zimene tinkamva kale kale zina kuchokera kwa agogo athu aja anansani Tidzakumbutsana mwa zina za miyambi imene akuluakulu kalekale lija ankabweretsa, miyambi ina imene pena pake imadzapezeka kuti ikusemphananso. Kenaka nonse tikungofika pokhala pansi n'kumadziuza kuti komatu akuluakuluwa ankafuna kutisokoneza shuwa! Mwachitsanzo, akuluakulu omwewo akuti akuluakulu ndi dambo mozimira moto! Kenaka mawa lake akukabweranso omwewo akuluakuluwo amvekere ayi koma tsabola wakale sawawa. Ndiye kukhala pansi n'kumati phee ndi kumadzifunsa kuti kodi ankati chani kwenikweni makosana amenewa? Ankafuna kuti pamenepa tiphunzirepo chani kwenikweni? Nanga nganga Bulawayo zayamba kumadzabwereransozi achimwene m'maofesimu? Heheyi. Nganga Bulawayo zayamba kumadzabwereranso achimwene m'maofesimu? Ndikhulupirira pano mwambi umene akugwiritsa ntchito ndi uja woyamba uja wa akuluakulu ndi mdambo mozimira moto. Koma mwina akakumbutsidwanso za tsabola wakale sawawa, achitanso jenkha kuti kodi nkhani zakezi ndiye zikuyenda bwanji nanga? Nganga Bulawayo zikumatengedwa kutali komwe zidapuma, kumene zimasewera ndi zidzukulu kuti tabwerani kuno, kwachuluka chibwana uku, mwina mukaonetse matsenga amene munkachita kalekale. Timamva kuti mu nthawi yanu ya ku nkhondo m'matha kuwatenga anzanu m'chibiti cha makeso ndikuwaika m'thumba. Nkhondo ndikumenya nokha. Tabwerani! Timamva kuti mu nthawi yanu munkatapa mchenga kuwaponyera adani nthawi yomweyo umasanduka njuki, kuluma anthu kolapitsa. Tikufuna mudzatiphunzitse zimenezi. Nthawi ina yake ubwan tasafe tikakhala tikumakhalabe anthu odabwitsika amwene timadzifunsa kuti nganga bulawayo akufuna kuti tidzapange chiyani? Zinthu zidasintha, dziko machitidwe ake adasinthanso, ena nthawi imene amapuma nkuti ma computer kulibiretu akumangowerenga mmabuku basi kuti akuti kwina kwake kwa anzathu otukukawo akuti amagwiritsa ntchito ma computer lero nkumati tabwerani Tikufuna munthu uyu adzakhale chiseweretso cha ana eti? Mukadzabwera achimwene ndidzakukumbutsani za nkhani ya agogo athu aja a Diku Diku. Paja adaali amakani m'mudzi monse. Zochita zawo amafunabe azichita zachinyamata kwambiri. Paja samavomereza kuti akula a Diku Diku. Mpakana dzina lawo samagwirizana nalo. Amafuna kuti anthu adziatchula dzina lachinyamata loti Mr. DK. Pamene Achinyamata asonkhana ndi pamene iwo amapezekako. Kukachitika zovuta nthawi zonse samakhala kumudzi ndi magogo anzawo. Amakhala ndi adzukulu kumanda. Basi azikambirana nkhani za mpira kumeneko, adzimwa akachasu awo, adzisuta zingambwe zawo. Kenaka akatero adziitanitsa nsima ya nyama kuchokera kwa anamfedwa kumudzi. Kukangoyerekeza kubwera amwandidzidzimutsa m'mbale, iwo ndi amene amakhala oyambirira kuwiringula kuti, Inu! Soya adayamba wakhalako liti nyama? Basi tengani mukawabwezere anamfedwa izi, a Diku Diku amadzimva kwambiri unyamata. Zoti tsitsi lonse linali mbuu, imvi zokhazokha ayi ndithu zimenezo ata sankaona nkuona komwe, zimenezo timaona ndi ifeyo. Amati akavala nthawi zina amavala dzimalaya dzikuludzikulu atadzikolekerakolekera matcheni m'khosi monsemo ngati galu. Buluku lalikulunso akuchita kugwirira kuti lisagwe ndiye amadzavala mandala a mdima a Diku Diku. Mandala a mdima amavalidwa ngakhale usiku umene. Chipewa cha kapusi atachivala mozondoka mbali imodzi, akamayenda m'mudzi amadumpha ngati mwina mwake kuphazi ali ndi mawaya apadera amene amangirira kuti adzidumpha bwino. Amachita kunenetsa kuti akuti wakalamba wafuna. Tsiku lina kunadzamveka uthenga woti kuli fisi wina wake amene adachokera ku mapiri ena mu Chisenda muja amene amazunguza kwabasi kugwira mbuzi za anthu. Enanso anthu akachita tsoka amapezeka kuti akumana naye ndipo mwina wawasiyira chilema. Mudzi wonse udavutika kwambiri ndipo pomaliza adasankha anyamata adzitho kuti mwina mwake achite zoti fisi wovutitsa uja aphedwe. Adiku-diku monga mwa nthawi zonse, anaganiza zokhala patsogolo pa anyamata, kumawauza anyamata m'mene ankaphera fisi nthawi ya Welesike, nthawi yomwe kudaali afisi pafupifupi paliponse. Achinyamata ena oti chibadwireni anali asanaoneko fisi, basi ankamvetsera mwachidwi nkhani zimenezi zochokera kwa Adiku-diku. Tsiku lakupha fisi lidakwana, ndiye kunatuluka zida zosiynasiyana, mipaliro, malupanga, mauta, zophera fisi ndiye kunatuluka agalu ochuluka ulendo ku uzimba osati kukasaka mbawala ayi ndithu unali ukasaka fisi adikudiku monga nkhalakale amene amadziwa bwino lomwe nkhani za afisi anali patsogolo kupereka upangiri wa mmene zimayendera mwadzidzidzi fisi anavumbuluka kuchokera ku phanga lina anthu komanso agalu asakuyembekezera achinyamata anadzidzimuka onse nkuthawira mu mtengo Kumusiya yekhayekha Dikudiku ndi fisi. Ankafuna aone nzeru zimene Dikudiku amawauza zolimbirana ndi fisi kuti kodi ziyenda bwanji. Ndiye inalipo amwene. Adikudiku a zaka seventefolo kuyeserera kupanga zimene ankapanga kalekale nthawi ya Welesike. Ata! Osagwira amwene. Kuyesera kuponya mwendo ngati mmene ankachitira nthawi ya Welesike. Mwendo ukanika amwene kuti unyamuke. Mphamvu zinali zitatha m'thupi. Ndiye kunali kuvinitsana ndi fisi. Mphindi zitatu zokha, Adikudiku anali atatoperatu. Naye fisiyo anali ataona kuti mkulu ndikulimbana nayeyu ndiye watopa kwambiri. Fisi wachipongwe, m'malo mowavulaza Adikudiku, anangoyamba kuseka fisi, kenaka kuwasiya, iye nkumapita. Nkutheka mumtima mwake fisi amangoti, Ah, ha, ha, ha! Koma inu, mungatibweretsere nganga bulawayo ngati iyi? Ananyamuka fisi nkumapita. Koma nkuti adikudiku ali fumbi lokhalokha. Mmene achinyamata amatsika mmitengo momwe anabisala, adikudiku nkuti ali pefupefu. Kuyambira pomwepo ndi pamene anavomereza kuti, Aaa zikuoneka kuti ndakula, komanso nyonga zachepa mthupi. Mmenemo ndi mmene adikudiku adasiyira zomakhala jijirijijiri ndi achinyamata. Anaona nazo polekera atakumana ndi afisi oseka, afisi amene machitidwe awo anali osiyana ndi afisi a nthawi yawo. Nkhani ya adiku-diku itatipeza, penanso n'nawaloza dzala anyamata amene adaapita nawo ku uzimba. Zoona angathawire m'mitengo atakumana ndi fisi amene amakasaka? Kungotinso pena pake achinyamata kuwadalira aah! Kumadzachititsanso manyazi kwambiri. Kuba katundu, katangale, kukanikanso kulondoloza ntchito. mwina nchifukwa chake nganga bulawayo zina zikumakhalabe ndi mavuvu oti a koma phada akuchitika ndi achinyamatawa kuli bwino ndipiteko ine akasiye phada ameneyo mwina nchifukwa chake lero lino ntchito zikungopita kwa magogo ndi amayi basi anyamata akukonda kutapa ndalama za eni kumakakwatira mitala kapena kumakwera ndege ulendo ku Sasafulika ukamwa kabanga kumeneko achinyamata akhumudwitsa mzaka zimenezi achimwene nchifukwa chake mwina make magogo ayambiranso kubwerera ujeni anandipempha kuti akuti ndisakambepo nkhani za Man U, wa United, minyama amwene kungofuna kuwapatsa ina ake ngati ahazinolo ya umphawi zolankhula mpakana zoona ahazinolo ya umphawi kumaseka anzawo mpakana masapota ahazinolo kumasekerera mano onse pa mtunda ngati akupanga malonda amankhwala otsukira m'mano ayi ndithu chaka chino tiona zinthu mwamva inu Izitu zisatiiwalitse za msewu wa Blantyre By-pass komanso sitediyamu ya ku Mwanza. Tikudikirirabe mpaka lero kudikirirabe mpaka lero kudikirirabe mpaka lero. Ndatha ine wanu kuno kumudzi ku Malawi. abulande kuvuga kunyasalande sungamvetse